pa YouTube komanso pa radio Alinafe. Ine ndi Titus Jataphiri kukulandirani mu programu imeneyi ya Tiwadziwe Atumiki Athu. Ndi programu ndithu imene timakhala tikumva uh, kwa atumiki athu mu mpingo wathu wa Chikatolika, kuli ansembe, ablazala, asisteri, adikoni ngakhalenso agulupa. Ndipo lero mu programu imeneyi ya Tiwadziwe Atumiki Athu tikhale tikucheza tikumva zambiri za utumiki wa amene ndi a Dikoni Julius Chalunda si choncho a Dikoni nchoncho ndipo ndithokoze kuti dzinalo mwalitchula bwino kwabasi nthawi inache ndimavutika nalo ena amati Chalunda koma iya si Chalunda Chalunda Chalunda oho Chipwete Chalunda oh oh mumathanso kuonjezera kuti iya singaonjezere koma iya sinanga chabwino program yathu ya tiwadziwe atumiki athu ndili ndi adikoni julius chalunda e, tiyambe ndi funso lonena kuti dikoni julius chalunda ndi ndani makamaka poyamba dikoni julius mm. pakatipo mwaiwala mawu enaake Eh, eh. Colin Colin. eh, Julius Colin Chalunda Kodi tiziphatikiza.
Nda- a- amayenda limodzi dzina limayenda limodzi Oho. eh, Mhm.
Julius Colin Chalunda Mhm. ya dikoni Julius Chalunda ndi dikoni amene akuchokera ku Mlale parish Mhm. mu archdiocese ya Lilongwe ino mhm. ya kwathu ndithu kochokera nkumlaleko mhm. makolo ali komweko mhm. kubadwa tabadira komweko kukula takula komweko tingoti kwathu nkumlale palibe zoti ayiayi aku 49 ayi ayi ayi arumene usiku mudzi bwino kushuku mudzi ya mudzi ndikwa kumudzi kuma kwa kwa sori anira kwa mai timati kwa nkhanda nchakomweko koma timati kwa nkhanda pamene kwa bambo timati nkwa chalunda eh
tibwere pa nkhani tsopano ya maphunziro mm. Dikoni Chalunda, maphunziro ayenda bwanji kuyambira primary mpakana mwina ku secondary? Ah, ine primary yanga ndaphunzira masukulu awiri mm -hmm. kuyambira standard 1 kulekeza standard 5 mm -hmm. ndinali pa Mlale primary. Oho. Yeah. Kenaka nadzasuntha mm. nkupitano ku Guilleme Boys Boarding Primary School mm -hmm. kumchinji uko. Kodi mwaphunzirako nanunso?

Ah, pena anthu ena amakhala anzeru Ehe. kuposa iweyo koma mwina sosatengedwa Mhm. mwina kuthekanso mwina ndi mwayi koma sitinganene kuti kunali mwayi kapena unali nzeru Mhm. izinso ndi sizo zinakhala bwanji Eh, chabwino koma ndinali nawo mgulu la amene kuti tinasankhidwa kuti tikayambireno ku mlale seminari Mhm. so paja tinapita nakaphunzira kuyambira form 1 Mm. mpaka form 4 oho pamene 2017 tinalemba mayeso athu a form 4 Mhm. eh eh ndibwerenso pang'ono mm. eh, ena mati akusonoto nkhope imeneyi mbanja la chalunda Ah, Deacon Julius. Ndi namba chani. Mukhoza kupeza kuti ayi ndikumva zambiri kuchokera kwa last born. Ayi, ayi, ayi.
Ah, ah, si choncho. Oho. Eh, m'banja mwathu tinabadwa anthu 7 Mhm. Mm, poyamba tinabadwa tinalipo anthu 8 Mhm. koma mmodzi m'bale wathu felix anatitso- anatsogola Oho. ya so panopa tilipo anthu 7 Mhm. ndi m'banja mwine ngo namba 6 Wa number 6. eh, wa namba 6 ndimati last born ndangoti yaya Oho, God. ndo namba 6 ndi Eh, chabwino amene mukutisatira kumene tili mu program imene ya Tiadziwe Atumiki Athu ine ndi Titus Jata Phiri komanso ndili ndi dikoni Julius Colin Chalunda ndi amene ndithu tikufuna timve zambiri makamaka pa utumiki wawo kuti nchifukwa ninji iwowa adasankha kukhala mu utumiki umenewu makamaka tikaona mayitanidwe amene ali mu mpingo wathu wa chikatolika uh, dikoni sopano mwafotokoza mm. primary secondary kenako ku Mlale e, ndikufuna sopano ndimve e, chimene chinakupangani inspire e, khumbo lokhala wansembe lidayamba bwanji
munthune mm. ndakulira pa pa parish bambo anga nthawi ina yake anali agulupa oho ya koma anapuma mzaka za mbuyomo mm. eh koma atakulira pa parish penipeni pa ku Mlale paja mm -hmm. so kuyambira umwana ndithu kukula ma program a parish timakhala tikupanga nawo mm -hmm.

uyuso unali anthu oti a kuimbaku mm. amakukonda oho eh ndi nthawi imene kuti youth yathu eh kuimba ndine tikayimba mm. eh so chifukwa cha zimenezozo zinakuti basi chidwiso chayamba kuimba mm. chapezeka oho komanso chifukwa ku Mlale seminary ndimanena kuja yeah yeah yeah inenso ndi mgulu la singing club mm -hmm. imene kuimbakoso timakukonda so i think chidwi choimbacho chinakhala ngati chapitirira chifukwa mwina mumationa ku St. Peter's kuja tiri kutsogolo tikutani mm -hmm. eh chidwi chake chinayamba pamenepo ndithu mm -hmm. makamaka nkhani oyimbayi Nde tsopano pa nkhani ya kuyamba ndithu ulendo eh, kuyamba ndithu ka seminary chanji Mhm. kumayenda zidayamba bwanji tsopano
chiyambi chake mm. ah, sindinganene kuti chiyambi chake chidayamba ngati magetsi kuti kuyatsa Kungoyatsa, kuzimitsa ah. ayi Mm. koma ndikuona ngati chiyambi chake chidwi chinayamba pang'ono pang'ono Mhm. chifukwa kuti tili ana choncho Mm. ansembe osiyanasiyana amatitenga mwachitsanzo ngati malemu Joseph Kathiwira Ehe. amatitenga kuti ah,

kuonanso mmene utumiki ukukhalira anthu Mm. akukhalira ansembe akukhalira Mm. kachidwi kanayamba kutani kanayamba kubwera Kanayamba kubwera tsopano. eh kanayamba kubwera so tinganene kuti zinayambira kumwana ndithu Oho. eh Eh, ndiye mmene mwafotokozeramo tsopano. Eh, mutafotokozera makolo anu kuti ah, tsonotu ineyo Mulungu andiyitana ku mayitanidwe amenewa ndikufuna ndidzakhale wansembe. Kuzindikira kuti ndi mwana wa namba 6 m'banjamo eh adachilandira bwanji?
pali mistake imene imodzi imene ndinapanga mhm. makolo nawauza mm. Father akakhala ku minor seminary umalemba kalata yoti ulembere kuti kupanga nawo za usembe mhm. eh. so ine ndinayamba kulemba kalata ija makolo sandatani msanauze makolo sanadziwitse mhm. ndinalemba kalata ija mm. inapita tatsekera eh. pamene tsopano inapita ku nyumba Ndiye brother wanga amakhala ku Dedza. Mhm. Ndinachoka kunyumba kupita ku, ku holiday kwa brother ine. Mhm. Ndiye brother anadabwa kuti mayeso atuluka Mhm. koma zolemberazi simukhala nazo busy Simumakhala yani. nazo busy. Eh, Kodi bwanji na? kuti bwanji munthu uyu. Mhm. Kenaka amadzandifunsa kuti akuda kuti zinthu izi sumapanga nawo. Ehe. Ndiye ndinamuuza kuti ah, mchimwene lero ndalembera za usembe. Mhm. Akuti ah, muli serious? Muli serious kodi? Ndati ndili serious.
Mhm. Basi ndiye ndio sanavutevute anangoti kaya chabwino ndamva. Mhm. Ndiye anandifunsa kunyumba munadziwitsa. Ehe. Ine sindinadziwitse komano tani? Tiwadziwitse. Tiwadziwitse. Mhm. Ndiye futi holiday yathu inali yaitali. Mhm. Kunyumba ndinangowayimbira foni kuti ah, makolo anga tu ndipanga nawo za usembe. Mhm. anandifunsa kuti ah, koma munaganiza bwanji mhm. ndati a ah, basi mwina ndi mulungu amene atani akutiyitana eh. of course poyamba sanamvetsetse mhm. koma nditanyamuka kubwerera ku nyumba sopano mhm. kuti yatsala wiki imodzi kuti tipite ku sukulu kuti tikayambe formation yathu pamene anakanena basi kule kuti anamvetsetse anachilandira bwino ndithu kuti ah, chabwino poti ndi zimene mwasankha pitani pitirizani pitirizani eh, koma poyamba paonetsa kuti they were down kuti tsono munthu uyu eh. eh, sopano tibwere pa nkhani ya first experience impression yanu kuti okay ineyo ndifuna nditakhala wansembe mwapita sopano ku seminary mutangofika mmakorido experience inali inali bwanji munamva bwanji mutangofika mukorido kuti takulandirani ku experience of course singakhale kuti yosiyana kwambiri chifukwa ndinachokera ku minor seminary ehe yeah ndiye like you are used i was Malamulo almost ena. used malamulo ena Mhm. koma

Seminary imatumiza galimoto kuti idzatenge katundu. Yeah. Eh. Mwina ena afuna ayende kuti ayenda tani? Ayenda pansi. Mhm. Mm Ndiye tinakafika mmene muja usiku. Mawa ena amene tinachokera ku seminary timadziwana nawo ngati Dikoni Rumashana, ehe, Dikoni Chikuse, mm -hmm. Dikoni Dennis Mawango, mm -hmm. ndi anthu oti timadziwana nawo. Yeah, yeah. Yeah. So chifukwa chakuti timadziwana tinali ndi anthu ena kuti ndimadziwana nawo kale Mhm. experience sina si experience yake sinavuta kwambiri ndikhazikike Mhm. Anali ngati ma classmates. anena kuti anali maclassmate tikudziwana nawo kale take chimodzi Yeah. so kuti ndipange adapt ku seminary life makamaka ya formation life ya u- usembe Mhm. sinavuta kwambiri Mhm. koma ife timakumana ndi matest zosiyanasiyana Mhm. penapake ndimadabwa kuti eh, eh, kodi moyo wake ndi umenewu Ndi choncho. eh Umakumana ndi akumpoto akuyankhula Chitumbuka. uku kumene apitaku ampoto ku Kachebere kunalibe kunalibe okay koma amkapita ku Kachebere Kachebere mmalo mopita ku mpoto koma kwathu kunali anzathu aku Mangochi mm -hmm. Chiyao ichi ndiye chiyankhulo
kuti sima chitolera ah sima chitolera sikuti amapangira dala wewe chita kwa kuti panali ena mm. basi ayamba Chiyao ehe ife a ah, chiyankhulo cha English tilimba eh oho eh tsopano tachoka ku Kasina eh chifukwa ndimazindikira kuti ndi process ndithu

kuzindikira kuti tsopano i think ineyo ndayambadi kuyenda mtunda umenewu woti ndidzakhale wansembe experience ya ku Kachebere inali bwanji experience ya ku Kachebere poyamba mm. titafika mm. moyo wake tinaona kuti ndi wosiyana kwambiri ndi mmene tinkapangira ku Kasina oho mm.

wa black pakati pa Patachena. pamimba patachena Ehe. nandabwa chifukwa tinapita saturday Mhm. sande lake Mm. morning prayer tinapita bwinobwino Mhm. nthawi ya misa Mm. tabwera anzathu ku misa a- a- avala mikanjo Mhm. Inuyo ayi.
ife tangovali majeketi koma Bwanji mpaka ndinawafunsa Bambo Makina Eh. kuti zimakhala bwanji Ehe. anandiuza kuti mudikire Puma ayi. pfumayi
pfumayi Mm. basi tafika mna munjira na kuti ah, ah, ah anzathu avala mikanjo ndiye kuti ife timaonekabe za chilendo yeah kuti ah sino munike khala mene u mhm. pamene nazindikira kuti ah nkhani nkhani imakhala kuti ndi process kuti process si not just kuti ukangofika mhm. ulandire mkanjo ya mhm. it takes time koma kusintha zonse koma sindingakumbukire inali miezi ingati mm. koma ndithu inali miezi oho eh ndi tsopano yafika nthawi imene mumafuna inuyo kuti yayi mkanjo uja ndi uwu brother Julius eh. lamba ndi uwu munachimva bwanji
eh kamkanjo kaja hmm. mwina tisati kamkanjo koma mkanjo uja muli uthenga wina wake ayi ayi hmm?
ulemelero wina umapereka ulemu kenaka kudabwitsa kuti a ah. ndi pamene amazindikira a brother ndi awo eh ndiye kuti ukavula kumene umakakwezera kuja kuti kaoneke bwino kaoneke bwino ndipo sasa kuti a ah, kodi zinthu izi ndi za serious mhm. eh koma anthu ndi kuti zimapereka chimwemwe komanso zimapereka identity yabwino mhm. ukavala mkanjo uja mhm. of course si chinthu choti ungapangire matama ayi koma chinthu chothandiza kuti nthina yake bimoto kama ino mazochokera chabwino chimene ndikupanga uzindikire kuti moyo wake ndi uti mhm. ndi umenewo chabwino amene mukutitsatira kumene programu imeneyi ndi ya tadziwe atumiki athu Ine ndi Titus Jara Phiri ndipo tikumva zambiri kuchokera kwa Deacon Julius Colin Chalunda. Eh, anatero kuti yayi musamaiwale dzina limeneli la Colin. Ndiye sindikudziwa zoti a- a- a- sindikudziwa koma ndifunsebe. Ndilofunikira bwanji la la pakati ili dzina? aha dzina ili ndilofunikira kwambiri chifukwa Mm. ndili mwana Ehe. dzina limene ndinkatchuka nalo kwambiri Oho. dzina la Colin Oho. la Julius ili linabwera kumapeto chifukwa cha sukulu ya katolika oho amanena kuti ayambenso christian name yes yes pamene bwezi nali dzina la julius Mhm. so akoleni Mm. eh ayi ndinaupha mtima oho eh ah
deacon julius mm. ndikudziwa eh, ndimakamba kuti pa facebook page ya st peters major seminary eh, mumapezeka kuti timaona ndithu muli kutsogolo mukuyimbitsa mumakonda nyimbo tu E, nyimbo ndi ndi ndimazikonda Mhm. zakwayaso nyimbo zake pa utumiki wanu umene munasankha ngati wansembe ndi nyimbo iti imene mukamamvetsera inuyo mumasangalala kwambiri kuti ine ndi utumiki umene ndidasankha nyimbo iyi ayi imandisunga nyimbo imene ndimayikonda ndikakhala mm. mwina zinthu zikandivuta zikandithina mwina nkhawa zikandipeza ehe ndi nyimbo ya chancellor college yamati thokoza yawe oho eh umathokoza thokoza yawe basi Yo- yo- imeneyi basi imeneyo ndi chancellor college alumni kwaya Mhm, amanena kuti thokoza yawe mhm. moti inuyo mukumuthokoza mu- kuona kuona ndi mmene mwayendera si choncho ndikoncho oho amanena kuti pa zonse muli nazo Mhm. thokozani yawe Mhm, kaya inu ansembe thokozani yawe chifukwa pa utumiki wanu mhm. inu abanja thokozani yawe ife anthu tonse tithokoze yawe basi so kanyimbo kameneka ayi kamandigwira mtima kwambiri mhm. eh. kutengera ndi utumiki wanu mmene kutengera ndi utumiki wanga umene nasankha kanyimbo kameneka mm. nkamene ndimakakonda chabwino eh, pa nyimbo imeneyo mm. eh, ndikufuna tsopano ndibwereko pa nkhani ya pastoral experience pa nthawi imene munali ngati

Ndikuti banja ndili- loyera kumene. banja loyera la chilinde ndikuti nthawi imeneyo ndili first year Mhm, ndi ndinapita ku banja loyera ku chilinde mhm. ya ntafika kuja nakumana ndi ansembe abwino aulemu bambo francis damaseke Oh, wow. ine nawo ndiwo aja eh, Mhm. nakhala nawo ndithu mchaka choyamba Mhm. kenakano chaka chimwe anadzasinthana ine ndili komweko ndi bambo samson kumkumbira Oho. ndi anthu oti nakhala bwino kwambiri Mhm. Mm. komano kupalishi Nonde munakhala ndi anthu oti ansembe oti mbiri yawo yo- pa nkhani ya ulaliki anthu amayamikira ndicho indiko toyesera ngati ndi zoona eh koma kupalishi Mm, moyo unali bwino kwambiri mhm, koma chinali chimodzi chimene chimandivuta kwambiri ndikumbuka nditafika kumene mm, zikandimana nacho kuti ku sukulu umatha kuona kuti ah zikhala ngati kuti ife ndife ana ehe, ndikumbuka kunabwera anthu enaake mm,

Ngakhale ndikuoneka mwana koma anthu akandilemekeza. Yes. Chimene choncho chimene ndimasangalala nacho kwambiri. Mhm. Munakamba zolalika Mhm. pa malamulo akatolika Mhm. kapena malamulo a ku seminary Mhm. amanena kuti dikoni yekha amene angalalike. Oho. Eh. So ansembe amene ndakhala nawo ambiri Mm. amatsatira lamulo limenelo kuti ayi

so sitinapite Mhm. komano mchaka cha 20 if I'm not mistaken should be 2021 2022 Mhm. ndinapita ku Salima Salima. ku Salima parish pa Salima paja ndakhalapo Oho, oho munakhalaponso. ndakhalaponso Ehe.
pa pastoral experience Mhm. nthawi imene ndili ndi ku St Peters chaka cha choyamba Oho, mpamene ndinapitano ku Salima parish. ku Salima parish Mhm. ndachoka ku Salima parish Mhm. tinabwera anatitumiza ku Maulako Mhm. ndi muja tinakhala limodzi ndikadzagwira ku Radio Alinafe ndimafuna pamenepo ehe chimene chinali chaka chathunthu mhm. chifukwa ukamaliza second year kachipi ku St Peters nthawi imene panopa zinasintha mhm. koma nthawi imene makhala amakutumizani kuti chaka chimodzi amati ku probation yes kumene mumakakhala kwa chaka chimodzi mhm. mumakaphunzira ntchito zosiyanasiyana so ine ananditumiza pa Maula Parish ndikugwira ntchito ku Maula Parish komanso ku Radio Alinafe Yeah. Experience ya ku Radio Alinafe inali bwanji chifukwa anthu ambiri eh. anadzayamba kufunsa kuti sono a Brother Julius ali kuti kuti ah sono ndiye pano si a Brother ala eh. pano ndi adikoni koma ndithu asowa inali bwanji experience kugwira ndi Radio Alinafe chifukwa panali ma program ngati Catholic Perspective eh. Eh, kugawana chikhulupiriro chathu eh, katekisimu mm. ndi ma programs ena amene mumapangitsa experience inali bwanji experience ndiyambire ku ku school mm -hmm. tili ku school mm. amatumiza maina ndi amanena kuti wakuti apita kwakuti mm -hmm. wakuti apita kwakuti yeah. ndiye maina aja atabwera mm. dzina langa ndinapeza anditumiza ku Maula yes. ndi anaika Maula stroke Radio Alinafe wow. ndi muti anthu angoona za Maula zija yeah, aona Radio Alinafe aona Radio Alinafe iwe

anthu anatipangira anat- anatidzutira ntchito Ehe. ifenso inakhala ngati kuti ndadzitolera bwino mwachangu Mhm. ndiye sizinavute kuti ndikhazikike chifukwa cha mmene timu ya ku Radio Alinafe kuti inalili Sepa ndine expert.
Titakudzidzimutsani pano kuti ayi program ya katekisimu ndi Ah, of course.
Tatiyen. tikati kupanga masinga ndine expert Ayi ayi. Ayi. kupanga ndikati kupanga Mhm. koma kuti ndine expert munganene ndinu kuti akomere nakuphunzira ntchito mudzi Mm. pano pali pino mupangiramo Mm.
chifukwa chake ndinakamba kuti ayi anthu akutero kuti ah, kodi ali kuti abwerabe ah. ah. kapena simutipezanso kapena eh, zimene zwaziwanda mbuyo
chabwino tikutero ndithu eh, programu yake tadziwa atumiki athu amene mwina mukutitsatira kumene pa Facebook page komanso pa YouTube. Ine ndi Titus Jata Phiri ndili ndi a Deacon Julius Colin Chalunda amene ndithu tikumva zambiri makamaka pa ulendo wa utumiki wawo kuti kodi wakhala wotani pamene iwowa e, akhale wansembe posachedwa apa e, nde tikumva zambiri kuti ulendo wawo wakhala otani komanso mwina pa ulendo umenewo akhala ayenda motani kuti athe kuphunziranso zinthu zosiyana siyana. E, adikoni ndibwere pa nkhani tsopano ya ngati sindikulakwitsa kuti panali pa 25 May 2025 Mhm. ku zomba kuzomba ehe udikoni udikoni Mhm. itayandikira nthawi imeneyo komanso litafika tsiku lija lolandira udikoni munachimva bwanji kutengera tsopano ndi ulendo wonsewo umene mwayenda kuti asimoto ineyo ndakhala pang'ono munachimva bwanji Eh, zinali zovuta mumtima Mhm. anthu ambiri amayembekeza kuti tsiku limene lija munthu usangalala mhm. ukondwa kapena mhm. week imene imene ija timakhala ndi week imodzi ya retreat yes kusinkhasinkha kusinkhasinkha mhm. koma mukati mufunse kwambiri muona kuti anthu ambiri ndi anthu ochepa amene amakhala asangalaladi kodi bwanji ah chimachitika chakuti munthu tiozona umakhala kuti ngati nthawi chafika mwamba cho umadzayamba kulingalira kuti kodi ulendo uwudi ehe ndapangadi decision ya nzeru to this eh chifukwa imakhala decision ya moyo wako wonse yes Ndiye umayamba kulingalira kuti ah koma ndapangazidi. Mhm. Nzolondola. Nzolondola. Mhm. Sindidzapanga regret. Mhm. So sizinali zophweka komabe ndinanena kuti ndimvetsetse kuti ya ndinayamba kuzifuna kale kale. Yes. Koma zonse ndinangopempha Mulungu kuti ah, tiyeni kufuna kwanu. Mhm. Kuchitidwe. Yeah. So that week inali wiki yoti yosinkhasinkha tinasinkhasinkha ndipo mpaka kufika pa tsiku lija tinali kuti ah, mwinadi Mulungu mhm. akutifuna mhm. mwinadi mulungu akutitana ndiye tinavomera mhm. on the actual date yeah. the actual day tsiku la mawa tinadzuka bwino bwino tinasamba
kukonzeka chimwemwe tsopano chinayamba kubwera titaona anthu mmene asangalalira kumene kumachoka kuli mmoku ndimapeza ndimapeza reality kuti ah, zikuchitikadi ineyo

how did you felt it again kuti ah, apa patsopano ndine dikoni munthu nthawi ija mumakamba kuti kutengera ndi malamulo a mpingo tsopano apa ulaliki ndi uwu ehe ehe how was it first experience ulaliki kulalikira poyamba Mhm. munthu umakhala excited Yeah. eh Mhm. ndiye umaona kuti wakonzekera komano the good thing ndi ku ku sukulu kuja Mm. umati ukalemba ulaliki Mm. nthawi imene umachongetsa Oho. Mm, kuti akachonge mwina Mhm. kucheka kuti in terms of theology kuti kodi Yes. theology ili bwanji Yes. komanso kuti zimene wapanga present-zo zili bwanji Mhm. eh so timakachongetsa Mhm. ndapita kukachongetsa Mm. anditana kuti Mhm. ah di- umaganiza chokoncho Oho. eh ndiye anandilongosolera sono mumadziwa Mm. kulemba ndi kupanga kuyankhula zimakhala zosiyana Zimasiyana, yeah. eh ndikukhulupirira kuti mukayankhula mm. zimene mwalembazi oho ine ya ndikuti tikayesetsa mhm. eh, makumbukira chaka tsiku langa loyamba kulalikira mm. ndinakalalikira ku domasi mhm.
oho eh, kunali chaka cha utatu woyera yeah. ndimakumbukira bwino lomwe mhm. ndinakalalikira ku domasi ndafika kuja kuima paguwa mm. timantha tinalipobe komabe ndinangomva zoti ah, uwu ndi udindo wanga eh, sindingapatse munthu wina ayi

timamva ndithu kukoma Mm. eh koma udikoni uja tsopano Mm. munthu umasintha stage Oho. Mm. Umasintha. ndimakumbuka ndabwe kudya nafe kuja nditalowa nditalowa udikoni muja Mm. wina wake anandifunsa kuti ah kuti mukhala ngati mwasintha bwanji Mhm. udindo uja umasintha Umasintha. ufune usafune utakhala kuti iweyo ndi munthu otani Yeah. koma udindo uja pawokha udindo uja umakusintha umakusintha mm -hmm. mm. ndiye udindo uja umakhala kuti ukupatsanso zinthu zina zina zochita kuti yeah. izi kuti mene mhm. mulilimo simungapange simungapange mulilimo ayi izi simungapange mm -hmm. zimakhala zovuta inde komabe pang'ono pang'ono umavomereza kuti ayi chabwino eh. tikukamba kuti pa 18 Julai mukhale mukudzozedwa wansembe mukamamva tsiku limeneli mu mtima mwanu how do you feel kutengera ndi process yonse imene mwayenda kuti pa 18 pano ineyo ambuye akalola eya ndine wansembe mwanena bwino ehe kuti ndanena bwino eh, ambuye ambuye akalola akalola pa 18 Ehe.
mulungu atiko- akatikomera mtima ndi Yes. kuti tikhale nawo mgulu Mhm. olandira utumiki wansembe yes Mm. Ah, muma- mumachimva bwanji mu mtima tsopano
popeza kuti ndi chinthu chimene wakhala ukuchifuna kwa nthawi yaitali mhm. pena umakhalabe kuti ndikusangalala mhm. koma monga nanenera kuyamba muja kuti umakhalabe ndi nkhawa mhm. ya chifukwa cha zoti zinthu zimene ukuzilowazi ukuziyambazi ndi za moyo wako wonse yes kulibe zoti ayi ndisinkhesinkhe kaye yes so kachimwemwe kamakhalapo kuti ah, ndikatumikire mulungu ndikatumikire mulungu koma penanso umakhalanso ndi man- ndi nkhawa kuti ah, koma ndimene dziko lilili mmene panopa moyo ulilimu mm. utumiki ukayenda bwanji ah, yes. eh. mm -hmm. nde nkhawa ili chonchi pamene tikamati masiku akupita kumapeto chonchi mm. ayi kachimwemwe kamakhalapo ndithu kuonanso anthu akukonzekera mm -hmm. eh, anthu amatifunsa kuti zili bwanji yeah pena kachimwemwe kamakhalako penabe nkhawa imakhalako ah komano tsiku lidzakhala bwanji yeah, yeah. ndidzamva bwanji pa tsiku pa tsikuli so ena amatha kulira pa tsiku ndi chimwemwe tears of joy eh ena amakhala tears of joy penanso amakhala akungolira chifukwa cha nkhawa eh, hmm. eh komano pakadali pano mm. ayi ndithu chimwemwe chilipo mm. komanso nkhawa zilipo muli ndi tsiku limene inuyo ngati a dikoni julius colin chalunda mumakamba kuti koma tsiku ilili ineyo nasangalala kwambiri lilipo
tsiku limene nasangalala kwambiri Mm. lilipo oho Eh.
zidatani nalandira mkanjo wawaiti ndi lamba wa black eh, ndi sash ha za tsiku lokoma chifukwa nchoti ya ndimachiyembekeza kwambiri Mhm. poyamba ndakhumudwa kuona kuti anzanga Mm. avala mikanjo ija Eneo hai. ife first Muli mtake. tangopisira kajekete kathu azikandiwawo kwambiri so tsiku ija tafika ayi naye chimwemwe Mhm. eh nali ndi chimwemwe kwambiri Ndipo ja mukavala chonchi jama nditi tabwera apa tijambulitse. chambulitsi ma pic alipo Oho, alipo. alipo ndithu Mhm. engaye chomwe ndi chinali nacho Oho. mu unsembe wangawo Mhm. mu ulendo wangawo formation iyo Mhm. ayi ndi tsiku limeneli mm. linali lokoma kwambiri eh. ndipo simuliiwala chabwino tikukamba kuti eh, mulungu akalola yeah, pa 18 July yeah. mukhale mukulandira sakramenti limeneli la unsembe yeah, sakramenti la ukulu ndi la unsembe mm-hmm. mwina kudziwa akhristu mwina azakhala ndi chidwi yayi eh, ansembe athu muzachitise misa ku nyumba kwathu kandi kuphakati kwathu do you have chakudya chinachake chimene mumati chimenechidi chakudya chimene chimandisangalatsa kwambiri ndipo akhristu akandikonzera chimenechi eh. nchabwino kwambiri eh, munthune mm. ndi wansima kutengera kumlala munthune ndi wansima mhm. kuti pakhale nsima ndiwo ndi therere mhm.
therere limene loba ose loba la ria koma lofutsa lija amathira nsinjiro ehe eh mwanditha oho eh moti ndikapita kuphwando uku ndikapita kuphwando uku umaona kuti ayi ah, pali pali hybrid eh kenaka kuno kuti coco chani ah, eh pali chips mhm. kenaka kubwera mpunga mm. nsima palibe nsima palibe eh sindimva bwino eh sindimva bwino kodi ndigulija kuti kumafunsa kuti basi utadya mpunga apa koma nsima ibwere Si mai- ya umene ndipo timanena kuti sitinadye.
sitinadye chabwino mwina eh, pamene tikupita kumapeto a program yathu ndimafuna ndimve tsopano kutengera pa utumiki wanu umene mwasankha Mm. ndi mawu anji kuchokera m'malembo ayera amene akukutsogolerani inu pa utumiki wanu Ah, chabwino. Mhm.
Mawu amene anditsogolere Mm. akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo Woyera Mhm. kwa Atesalonika. oho

wachinyamata nkumulimbikitsa motani pa nkhani ya kusinkhasinkha ndi kumva za utumiki umene angakonde mu mpingo wathu wachikatolika kuti iyayi ineyo ndisankhe utumiki umenewo kumulimbikitsa motani kutengera ndi e, ulendo wanu umene mwayendera inu
poyamba achinyamata azindikire kuti ine sindimabisa mm. moyo waunsembe mm. sikuti ndi moyo uli chilichonse chili bwino ayi mm -hmm. kutengera moyo uliwonse mm -hmm. umakumana ndi moyo ndi mavuto osiyanasiyana yes, yes. zabwino zilimo mm -hmm. zoyipanso zilimo mm -hmm. so wachinyamata amene afuna kutsatira moyo wathu poyamba azindikire kuti chimene akachipeze kumeneko mm -hmm. si chabwino chokhachokha yeah. sikuti akumana ndi mavuto okhaokha mm -hmm. mm. komanso si chilichonse chimene akuchiyembekezera kunjaku mm -hmm.

Eh, amatero ena kuti ah, simutu pamene anali a brother ndi mmene anali dikoni panopo iyayi kathupi kakusinthaso Ah, Ndi kusembe kuti mulendo mumenewo muli zabwino Si- sindiye kuti ni mmenewo kathupi kasintha Eh, koi kuti jaketi tipange chonchi ikhoza peza tikukanaba
Ah, mwina ndi nthawi kuno ndi nthawi eti eh of course chilomwe chilimo koma mwina ndi nthawi oho so tipitirize kuti wachinyamata amene akufuna wani asadzikayikire Mhm. Mm. zimatheka kuti mwinake anthu akuyankhula zambiri kuti akuti akakwanitsa mhm. anthu imene mudziwe ifuna sangakwanitse mhm. koma amanena kuti pena pake mulungu yeah. calls the unqualified mm -hmm. and qualifies them yes yes mm -hmm. yeah pena pake mulungu mm -hmm. amatha kuti anthu amene akuona kuti ngosayembekezereka mm -hmm. nkuwasankha nkuwapanga kuti akhale ina kutumikira saulo lakini saulo mm -hmm. anena kuti iwaja a mulungu anali ana anthu oti ankasautsa mhm. koma mulungu anatenga wosautsa yemweyo yemweyo mhm. so kwa anyamata ena amene kuti ayi ndiwo ndimene mwange ndimakhalira sindingazakhale chonchi ayi nchifukwa chake formation mhm. formation ija nkhanake ndimene imakukusintha imakukusintha kuti atabwera so sikuti amafuna kuti munthu kuti yekeka amene ali ayi iya komanso sikuti amafuna kuti kuti kubwere munthu kuti ayi amene ndoti chigandanga iya amafunabe munthu kuti moyo wake amene moral life yake authority ina mm. ali ndi moral authority mm -hmm. moral life yake ili bwino mm -hmm. zofunikira chabwino yeah kwa achinyamata ena amene amakhala ndi nkhawa kuti ah, zaka zimachuluka mm -hmm. amati akayamba kuwerengetsa ah, zaka 9 yeah, hey, ndikakwanitsa ndikakwanitsa mm -hmm. koma zaka sitimawerengetsa ukayamba zimachuluka ukayamba kuwerengetsa kuti 1 2 3 koma ulendo ukayamba umangopita kenaso umadabwa ah sonoto ati

ukufunani chabwino malingana ndi nthawi panali zambiri zoti eh, timve kwambiri kuchokera kwa inuyo koma tizakufunanibe ah, ah. ah, nanga zithera pomwepa ngati eh, eh, koma kwakukulu dikoni ndikuthokozeni komanso ndikufunireni zabwino zonse ndithu mulungu akalola pa 18 pano tizakhale tikuchitira umboni ku maula cathedral ndiye ayi tikufunireni zabwino zonse zikomo kwambiri tikatere ndikuti tafikanso pamapeto a programu yathu ya tadziwe atumiki athu ndinali ndi adikoni collin uh, makamaka adikoni julius collin chalunda amene ndiwo amene wamakamaka kwawo ndi kumlale eh, kumlale parish kumeneko ndipo timamva zambiri kuti kodi ulendo wawo ayenda motani pamene mlungu wathu wachifundo akalola pa 18 july akhale akulandira eh, sakramenti la ukulu, sakramenti la unsembe ku Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe ndi madikoniso ena asanu ndi atatu. Ine ndi Titus Jata Phiri ndikuthokozeni kuti tinali limodzi. Pitirizani kumatisatira pa Facebook page yathu komanso pa Radio Alinafe.